ndị be ànyị dàalụ nụ̀ a nwètakwara ụnụ akụkọ ọ̀zọ ǹkè taa bụ̀ akụkọ etu mbèkwù sì wèe wère ofu mkpụrụ ọkà wèe nụta nwaànyị̀ ofu mkpụrụ ọkà o jì nụta nwaànyị̀ ruo m̀gbè anwà mbe nwa ị ma na mmadụ na anụmanụ na-ejekọrịta mgbe a na-akọ akụkọ anụnwa So, e wee nọkọchasịa na-akọ nnọọ a sị kedu onye ga-emekata nnọọ were ofu mkpụrụ ọka nụta nwaanyị na osi mbe sị gịnị na ọ na o siri ike na ya ga-eji nwa ofu mkpụrụ ọka nụta nwaanyị e wee sị ya ngwa ya jee nụ na o were ofu mkpụrụ ọka nụta nwaanyị ma na ọ nya akasị a sị ọkwa ya na asị e, ọ sị ọkwa ya na asị e, wee binie ije wee were ofu mkpụrụ ọka wee jebe o jegidezie jegide ọ pụta ofu obodo ofu nwoke na nwunye ya na mgbede anyasị ka o ji bata ụmụ ọkụkọ na-anabasị fa ụla ọ sị nwoke anwa ya biko na ebe ya na-eje eteka ka ya nọrọ na be ya ka chi foo maka ya ezu ajọ ife n'ụzọ ụtụtụ ka ya jebekwa ebe ya na-eje nwoke na nwunye ya sị ya ngwa ya nọlụ fa nyesịa nya nri nnọọ o lie libe nri lisie fa na ya nọlụ ọ pụta ụtụtụ were ọ- ọ- m- ofu mkpụrụ ọka o ji jee gba- debefu ka ọ gbaa ya na ọ na-agba ya n'anwụ si ka ọ gha- ka ọ ghara itu etu n'ime akpị ya ka o dobezi ya bụ ọka ofu n'ime ụmụ ọkụkọ ndị nwoke a na nwunye na-akpa wee mapụta wee bulu ọkụkọ nụ bulu ọka nụ fe nozie ọka mbekwu tie bee bee sị n'ọkwa ofu mkpụrụ ọka bụ sọsọ ya bụ akụ niile ya nwere n'ụwa n'ọkwa ọka a ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ya kọọ ọ mịta isi ọka e wekwalụ isi ọka a kọkwa wee mịkwa ife ọzọ wee kọgide na-ebe fa sị a nya ebezina wee nwụrụ ọkụkọ a nolu ya bụ ọka bunye sị a nya welụ mgbe o luzielu ọkụkọ nyụpụtakwazie ọka o welụ ya welụ kụzie ya na ya bụ ọkụkọ na fa nwere ọkụkọ rinne o wee kenee fa wee nwụrụ ọkụkọ gaba ọ gagidekwa ọ pụta ofu obodo wee kwutekwa nwoke na nwunye na-akpa nnọọ fa na-akpa mm, e- e- e- ọ- e- e- ewu na-akpasị nne ewu ọfụma ewu ju be fa ọtacha na mgbede ruo o wee bata sị fa biko ka ya larụ na be fa biko na ya na-agafu n'ụzọ na ya amarọ ife ya ya-ezu n'ụzọ na uchichi ebuka na ebe ya na-eje akateka ọ sị ọ gwụsịa nya bata ka ọ larụ be fa o wee larụ sị biko kee ebe a ya-edobe ọkụkọ a fọ wee nwere ebe ọzọ a ga-edobe ọkụkọ a o wee sị fa ka e dobe ya n'ebe ewu na-anọ ka ka ọ nọrọ n'ofu akụkụ na ọ nwere ife ya eme fa sị ya na ọ dị mma etu a o wee were nya bụ ọkụkọ dobe n'akụkụ ebe ewu na-anọ ruo n'anyasị o je rọgbuo ọkụkọ ya rapụkwa ya ebe a nabakwa n'etiti anyasị nabakwa chi ụtụtụ efozie ọ wee bụrụ na ọkụkọ anwụrụgo o bee sị ofu akụ ya nwee n'ụwa ya niile a ofu akụ a ya nwee n'ụwa ya niile a ka ụmụ ewu a jide wee zọgbuoro ya na ya atọ ka ife ya na chi ya ga-ekwu na ihe efukwa bee ndị ndị nwe- nwe- nwoke na nwunye sị ya ebezina ya etikuna ndị obodo ya bịa fa wee nwụrụ ewu wee nwụnye sị ya ngwa ya nwụrụ ka o jebe o wee nwụrụkwa ewu na-eje jegide ọ pụta ofu obodo nwoke a bụ sọ efi ka nwoke a na-akpa efi juo ebe niile o chelukwa mgbede lukwa a na-abanye anyasị ọ bata be nwoke a sị ya biko ka ya nọrọnụ na be ya nwa ntịntị ka chi wee fo na ọ fụ na na ọ dịkwa ka mmiri ọ na-abịakwu n'izo and ebe niile ikuku na-eku ka ya nọrọ na be ya nwoke sị ya ya na nwunye sị ya ngwa ya nọlụkwọ o wee nọlụ ọ nọzi be fa anwa ruo n'anyasị o je were ife mesuo efi efi wee zọba kitikitikiti wee zọgbuo nya bụ ewu ka efi na-agbazi kitikiti n'etiti anyasị ya nyanwa alịbakwago n'ime ụnọ bie ndị ndị agbapụta onye ọbụna agbapụta ka a mara ife na-eme efi ọ bụ nyanwa were ife lasụlụ fa amarọ ka o si kpanye fa ife dị ka ọkụ fa wee tikapụ anwa wee zọgbuo nya bụ ewu ọ pụta bee bee na ọ bụkwa na ebe ebe a na-agba ọkụ wee were mmiri na-awụnye ya na ọ na azọgbugo ewu ya kee ife nya ya-eme ofu ewu a nya ji wee bụrụ mmadụ kekwanụ ife nya ya-eme na ọ sọsọ ife a bụ akụ ya nwere nwoke nekata ya nekata ya wee kpụrụ ofu nwa efi kpụnye sị ya ngwa ya kpụrụ jebe ka ọ wee were gbanwo nya bụ ewu efi a zọgbu o wee kwe wee were na-aga n'ụzọ gagide pụta fụ ndị bu ozu aga ozu nwa ọfụụ o kwụsị fa sị kee ife melụ nwa a sị na ọ nwụsịrị ọfụụ n'ụtụtụ a na a na-eje ka e je nie ya ọ sị fa fa were efi a nya ji ka ya nalụ fa nwa anwa na ya chọrọ nwa na nya kugide na o nwere ike emekata o tetekwa na ọ ya anwụkwa azụ fa sị ọkwa ya na kee ife a ga-ejikwanụ ozu mee fa wee nara ya efi kunye nwa anwa wee kuru gabakwa o jegidekwa o jegide jegide jegide bata n'ofu obodo wee fụ ofu nwoke ọ mụrụ nnọọ ụmụ agbọghọ ise fa bụ sọ mma o wee chelukwa mgbede ruo anyasị na-apụta o wee banyekwa be fa yọọ fa fa biko ka ya kuru nwa ya nọrọ n'ebe a na ọ bụrụ na na ya chọrọ ịka na-aga na anyasị igirigi adaa nya o wee yọba ayọ fa biko fa biko fa sị ya ngwa ya nọrọ ọ nọrọ ọsọ abi- ọ sị nwoke ahụ ka ya were ya nibe n- na ọ fụ na obere oyi dị ka ya nibe nwa ya n'ebe ụmụ ya dine ka ọ ga-abụ arụ kpof- kpoo fa ọkụ ka fa kposa nwa ya arụ ọkụ nwoke sị na ọ magbuo onwe ụmụaka ụmụaka a

o jee ebe a kpọtebe nwa ya kpọtebe nwa ya obiageli obiageli ngwa ka m kulie o wee tie sị nwoke bịakwa na ụmụ ya edinagbuo na fa na-edina ajọ ndina na fa edinagbugo nwa ya kee ife nya ya-eme ofu nwa nya nwere kee ife nya ya-eme o wee bebe bebe obodo niile gbazuo a sị na ife mekwala ya bụ na ebe ọ bụ na fa edinagbugo nwa ya na fa ya-akpọnyekwa ya na nwoke a ya-akpọnye ya ofu nwa ofu n'ime ụmụ ha